wawas fumu wawas fumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene anathamangitsa mkazi wake chifukwa cha shuga mami zotsatira zake mnyamata uja adapezeka atafa mnyumba mnyamata ameneyu zina lake ndi upile komanso mdala uyu mdala ameneyu zina lake ndi mr mbwatalika mr mbwatalika adakwatira mkazi wabwino amene amatchedwa chimwemwe Chimwemwe adali mmayi wa ana atatu nde amakhala bwinobwino china chilichonse chinali bwino pamodzi ndi Mr Mbwatalika. Tsiku lina Mr Mbwatalika adapanga chiganizo chopita ku Joni koma nkuti munthawi imeneyi akuchoka adapeza mnyamata wa ganyu kapena kuti guard omayang'anira kumalo kwawo. amene ali Upile. Upile adayamba kugwira ntchito ku nyumba kwa Mbwatalika mu chaka cha 2020. Ndiye wakhala agwira ntchito kwa nthawi yayitali ye. Mr. Mbwatalika amapita ku Jubeki kumabwerako, pita ku Jubeki kumabwerako. Ndiye mu chaka cha 2023 adapanganso chiganizo chopita ku Jubeki. Koma mu nthawi imeneyi sanabwere msanga, adakhalako miyezi ingapo. Zotsatira zake Chimwemwe adayamba kupanga chibwenzi ndi Upile. Even anthu amene amakhala around Ankaziwa zoti anthuwa apanga chibwenzi. Monga mukudziwa mbiri sigonera. Nde amapanga, amapanga, amapanga, ngakhalenso ana mnyumbamo amadziwa zimene zimachitika kuti Upile apanga chibwenzi ndi amayi athu. Nde amapanga, amapanga, amapanga, nde china chilichonse chimene ankafuna Upile ankamupatsa. Afuna ndalama, afuna galimoto, china chilichonse ankamupatsa. Koma kumbukirani Upile adali mnyamata, mlonda chabe. Nde akukhala, kukhala, kukhala, kukhala, mkazi wa upile anamgwira upile ndi ma picture a bwana ake mu foni zosatira zake adayamba kumfunsa chikatere ndi chani upile adamuza mkazi uja usandibowe ndipo sindikukufuna ungathe kutenga katundu wako uzipita sungandifunse mafunso opusa ndi zimene adayankha zosatira zake esther adapanga chiganizo chosuntha chifukwa chakuti upile sankaonesa chidwi kwa esther nde esther chifukwa chothyoledwa mtima ndi Upile adapanga chiganizo chofufuza nambala ya Mr Mbwatalika munali mu chaka cha 2025 adasaka nambala ya Mr Mbwatalika adaipeza zosatira zake adayamba kutumiza ma picture kuti mkazi wanu apanga chibwezi ndi amuna anga e amuna anga andithamangisa chifukwa cha mkazi wanu adayankhula zambirimbiri Mr Mbwatalika adapanga chiganizo chobwerera ku Malawi Ku Area 50, Mr Mbwatalika atafika ku Malawi adamuza chilungamo Chimwemwe. China chilichonse chimene ukupanga ndikudziwa. Umapanga chibwezi ndi mulonda ndikudziwa ndipo panopa ineso sindikukufunaso. Iwe ndine banja latha. Nde zosatira zake anagawana zinthu zimene anapangira limozi. Upile ntchito ija adamuchotsa. Nde amakhala ee nde mpoti Upile moyo wake wonse udakhala ngati wasokonekera chifukwa chakuti amapeza thandizo kudzera kwa Chimwemwe. Chimwemwe amapeza thandizo kudzera kwa Mr. Mbwatalika. Zotsatira zake ubwenzi wawo udapitirira koma singati kalekale chifukwa chakuti Chimwemwe sakadatha kumpanga sponsor Upile ngati kalekale. ndi amampasabe ting'onoting'ono izi ndi izi koma upile adaona kuti thandizo limachepa zotsatira zake adapanga chiganizo chofunanso kupeza mkazi wina oti azipanga naye chibwenzi azipezanso chithandizo ndi chimwemwe adamva mphekesera zakuti upile apanganso chibwenzi ndi munthu wina zotsatira zake anamfikira upile ukudziwa kuti banja langa lidatha chifukwa cha iwe ndiye panopa ndikumva mphekesera ukupanganso chibwenzi ndi munthu wina upile adamuuza chimwemwe apepani ndikhululukireni ndinangopanga chifukwa choti ndinabalalika zotsatira zake chimwemwe chifukwa choti adamukonda kwambiri upile adamkhululukira kumbukirani chimwemwe ali ndi ana atatu ndi mbwatalika komabe upile sanalabadire zimenezi amakhala amakhala amakhala ndi zotsatira zake adasiya kuonetsa chidwi kwa chimwemwe anayamba kuonetsa chidwi kwa mkazi wina uja ndi chimwemwe ataona kuti upile akundisiya zotsatira zake adayamba kuyambana ndi upile kumakangana za serious banja langa linatha chifukwa cha iwe panonso ufuna undisiye zindizi ndikuonetsa ndi upile sankazitengera ankakuti aa basi akungoyankhula amene andikuonetsa zindizi ndi upile ankachezanso ndi robert robert ndi brother wa chimwemwe Zotsatira zake tsiku limenelo Chimwemwe adamuimbira foni Upile, tabwera ku nyumba. Anapita ku nyumba kwa Chimwemwe, adayamba kucheza izi ndi izi. Kenako kunabwera Robert. Robert adamuuza Upile, tiye tivaye ku bala. Upile ndi Robert adanyamuka anapita ku bala. Adayamba kumwa mowa, anayamba kumwa mowa. Atamaliza kumwa mowa, adapita ku nyumba kwa m'bale wake wa Chimwemwe amene ali Robert. Anafika kumene kujako adagona. M'mawa mam'mawa Robert mmene amadzuka adampeza Upile atamwalira pa mpando. Zotsatira zake adaimbira polisi. Polisi inabwera kuona munthuyu palibe china chilichonse chimene chachitika ngati amammenya kapena poison mm koma munthuyo ankaonetsa kuti magazi amatsikira mmimba nde kwenikweni chimene chinachitika samadziwa. Zotsatira zake adammanga Robert chifukwa chakuti Robert adali suspect number 1 munthawi imene amafa munthuyu. Robert adali pompo. Adamponya Robert mchitokosi mu chaka cha 2025 November mpakana mu chaka cha 2026 adali ali mu ndende. Chimwemwenso adamuitana kukamfunsa mafunso koma Robert chifukwa chakuti sanapeze maumboni okwanira kuti iyeyo ndi amene anapha, zotsatira zake watuluka. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu choti muziwe ndichi ukakhala pabwino poyipa pamayitana. Chimwemwe adaluza banja lake chifukwa cha Upile. Upile anali m'banja labwino ndi Esther koma linasokonekera chifukwa cha Chimwemwe. Akuluakulu ukakhala pabwino poyipa pamayitana. Zotsatira zake Upile adafa ngati nkhuku chifukwa cha zilakolako za thupi. Akuluakulu pena pake mukamakhala muzizifunsa kodi ndi chifukwa chani munthu wamisala amakhala ndi moyo wautali amadya zakudya m'mizala amatha kumagona panja sagona m'nyumba amagona posakhala bwino koma amakhala ndi moyo wautali kusiyana ndi munthu amene akudya chakudya chabwino kusiyana ndi munthu amene akuvala bwino akugona malo abwino amene agona m'nyumba amene akuyendera magalimoto odula koma zotsatira zake wamisala amakhala ndi moyo wautali Mukadzakwanitsa kudziwa chinsinsi chimenechi, mudzakhala odzimana mu zinthu zambiri. Amanena kuti zilakolako za thupi mzimu zinakhumudwitsa. Pena pake kudzimana ndi bwino. Pena pake kuyiwala dziko ndi bwino. Wamisalatu ali mu dziko lake lake adayiwala dziko limene mukulionali. olo kuti mumuuze iyi ndi spoon sakuuzani kuti ndi spoon ali mu dziko lachilendo ndiye pena pake ukaiwala dziko zimakupindulira ukakhala oziwa kupanga control zilakolako zimakupindulira akuluakulu azikazi alipo ambirimbiri ndipo malo awo ndi chimodzimodzi kulibe kusiyana koma ukatenga mtima kuti ndikhale shasha ndipite apa ndipite apa chifukwa choti ukufuna ndalama chifukwa chakuti ufuna kukwanirisa zilakolako zakuthupi zotsatira zake umafa ngati galu Upile anamwalira ngati galu chifukwa cha zilakolako za thupi chifukwa kufuna kukwanirisa zilakolako za mu dziko akuluakulu osalola kuti dziko likupangani control inuyo lipangeni control dziko shasha ndi amene amadziwa kuchilamulira chimpira osati mpira uja uzikulamulira nkani ronaldo ali dolo nkani ronaldo ali shasha chifukwa choti iye uja amalamulira mpira osati mpira uja kukulamulirani osalola kuti dziko likulamulireni osalola kuti dziko likupusiseni osayenda ndi dziko liyiwaleni dziko mudzakhala ngati wamisala wamisalatu amakhala zaka zochuluka zambirimbiri akukhala koma ana amene kuti anabadwa pabwino anakulira bwino ali m'manda akugona chifukwa cha zilakolako za 2 minutes akuluakulu khalani osamala muchina chilichonse chimene mukupanga